jɛmukan don an b'a fɔ an ka tonukan na cogo min na min sigilen don rhhm fɛ dimanche o dimanche walasa ka aw kunnafoniya mali kɔnɔ ani mali kɔkan mali mɔgɔbaw ka kow la mɔgɔ minnu bɛ yen ko u cɛsirilen don mali in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ k'u seko kɛ k'u damayira kɛ walasa mali in bɛ se ka taa ɲɛ mali in bɛ se ka yɛlɛma cogo min na emisiyɔn in sigilen don o mɔgɔ ninnu olu kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ne ni n ka ekipu farimanbaw bi ne kelen ani n ka grande dame fila de don donc fɔlɔfɔlɔ o ye alima togola ye kan jumɛn bɛ kan foyi tɛ an bɛ ala tanu ko bɛ cogo di kow ka ɲi kosɛbɛ i yɛrɛ donnen don complet dɔw na sisan nɔ dɛ walima stylew de bɛ ka changer wa walima siganaw de donna an ka ko la ko sango dulɔkibanin don ka can bolo dɛ ah. u bɛ fɛ ka nkalon de da ne na ko ne ɲɛ mɔgɔnin kɛra fila ye ko ne da ka kunan ko ne bɛ ɲɛnamini alima u bɛ fɛ ka fɔ u bɛ fɛ k'o nkalon de da ne na mun mun mun ko ne kɔnɔma don oh, ko e b'olu fɔ kɛ d'accord donc bienvenue merci alors Ève eh, oui. kan jumɛn bɛ j'espère que nin ta ɲɔgɔn ma fɔ i ma ayi non o ma fɔ ne ma aha parce que aw pɛrɛn k'aw sigi ni conseil bɛna d'aw ma awɔ a yɛrɛ bɛnna ma juste quoi parce que an ka invité mɔgɔ ye ala y'a ka baara bɛn ee, kɛlɛ min ma n b'a fɔ ten tɔ mhm. parce que i b'a dɔn n'i bɛ baara sugu dɔw la a man nɔgɔn mhm. surtout n'i bɛ jamala baara la kelen mhm. ani n'i bɛ mɔgɔw conseiller n'i b'an ka laadala kumaw fɔ n'i bɛ jeunes bilasira i bɛ du kɔnɔlaw tiɲɛw fɔ i bɛ furuw tiɲɛw fɔ i bɛ société kɔnɔla tiɲɛw fɔ a kuma ka ca dɔɔnin o de la aw bɛɛ ka tiɲɛ bɛ fɔ aw ɲɛna bi ala ka bon voilà donc aw merci aw bienvenue merci an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka sponsor belebeleba fila fo ni o ye thé flecha ye flèche bɛ thé min na jɛman kɔni ani ni vert de wa voilà vert ani jus présséa donc o jus in kɔni aa an kɔni tɛna commentaire foyi kɛ bilen mhm. parce que a dɔnbagaw b'a dɔn a dɔnbagaw b'a dɔn an b'olu fo kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ an lajɛbagaw fo an b'an ka abonnés fo an bɛ mɔgɔw fo minnu bɛ suggestion k'an ye an bɛ critique kɛlaw fo an ɲɛ b'a bɛɛ la an tulo b'a bɛɛ la donc an bɛ ka an seko kɛ walasa ka émission in améliorer don o don a bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye cogo min na bi n y'o de fɔ 2020 kow bɛ yen dɛ kow bɛ yen kow bɛ yen an ye invité de marquew de ta bi ala y'an ka wele se muso dɔ ma mɔgɔba don a bɛ baara in na ni kuma diyara n da n b'a fɔ o y'a sɔrɔ an dɔw tɛ yen awɔ an ka a fɔ ten tɔ tubabuw b'a fɔ quoi ko donnons à César ce qui appartient à César mm. bɛɛ n'a ka baara ala y'a ka baara bɛn mɔgɔ ladi ma ala y'a ka baara bɛn société kɔnɔ an fɛ yan mali kɔnɔ an ka tagabolow minnu bɛ ka tiɲɛ denmisɛnninw kan ka mara cogo di an ka dukɔnɔlaw bɛ cogo di an ka furuw bɛ cogo di musow b'u kɔnpɔrite cogo di cɛw b'u kɔnpɔrite cogo di aa mɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ nin musoba in ka kumaw lamɛn dɛ caman b'a lamɛn mɛ caman fana b'a ta kɛ dogo la donc an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma ka a lase aw tulo kan bi u b'a fɔ ko mɛn da ye mɛn tigila ye an bɛna a bɛɛ mɛn a yɛrɛ da kɔnɔ bi donc an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka tanti umu jara kunbɛn ni o ye jɛma ye donc tanti a ka kan ka f'i ma ko tanti mɛ komi baara ni a tagabolo don n bɛ i wele i tɔgɔ la hakɛto bɛ kuma kan kosɛbɛ walasa émission mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogoya min na kosɛbɛ o tɛ k'i ma basi o tɛ basi foyi ye alhamdulila donc sans plus tarder a ka di an bɛɛ lajɛlen i ka i tɔgɔ sɛbɛ fɔ an ɲɛna i jamu i sɔrɔla min ani i bɛ san joli la
ayiwa n bɛ an filɛbaga bɛɛ fo ka ala fo k'a barika da ka sɔli an kuntigi mahamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye ale min ala min ye bi jira an na an ma foyi d'a ma ayiwa ka aw yɛrɛ fo nin plateau in kan ka n choisi ka na n sigi ɲɛnamaya kɔnɔna na ka dugaw kɛ fana émission in ala k'a taa ɲɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la minnu b'an filɛ fana a tɛ ko an bɛ ko dɔn ka tɛmɛ u bɛɛ kan baara ni a taabolo don denmisɛnnin so ka teli wa mɔgɔ kɔrɔba de bɛ fɛnfin sisilen dɔn ɔ a tɛ k'an b'a bɛɛ dɔn mɛ an bɛ min ni min dɔn an b'o fara an filɛbagaw ta belebeleba kan mm. ne ye madamu kulibali umu jara ye n bɛ wele jɛma n bɛ baara kɛ ORTM na chaîne 2 n ye maliyɛni ye n wolola segu n bangena san 1965 segu mɛ n bɔra segu n nana bamakɔ yan depi n san duuru san wɔɔrɔ seguka tɛ n jate seguka ye bamakɔka fana tɛ n jate bamakɔka ye donc n kɛra i ko tabusi nka n lamɔna seguka du kɔnɔ

ok o e, o question diyara n ye kɛlɛ tɛ yen foyi foyi tɛ yen ne kana ne kɛra banabaatɔ de ye n ye siɲɛ saba ɲɔgɔn kɛ marɔku furakɛli la emisiyɔnw ka caman dɛ n bɛ emisiyɔn minnu kɛ u ka caman epi n bɛ baara min fana kɛ so a bɛ komi n bɛ baara min kɛ so o ka ca ni radio baara ye donc professeur de y'a yira k'a fɔ bana min bɛ n na n ka dɔ bɔ kuma la bon émissionw na guwakunda de ka ca parce que semaine kɔnɔ o ye siɲɛ naani de ye du lundi au jeudi donc professeur y'a yira n ka dɔ bɔ kuma la ka papier kɛ k'a di yan n taara n'a ye direction na n ka chef de division ye amadu kojo de ye a ko donc n yɛrɛ k'a lajɛ émission minnu bɛ jouer n kan kosɛbɛ n ka o bila n ka santé kama bon n ka programme a chargelen don dɔɔni eh, lundi guakunda bɛ yen mardi guakunda bɛ yen 20 sur 20 bɛ yen mercredi sɔgɔma yelen bɛ yen

Jɛma Umu Jara i ka di mɔgɔw ye i sollicitelen don fan bɛɛ fɛ i ka baara tagabolo ka di mɔgɔw ye et tout ça o ye Ala tanuba ye mais sani an ka se bi ma an tɛmɛna kunun na donc an bɛ fɛ i ka a fɔ an ɲɛna déjà i kɛra animatrice ye cogo di.

jelibugu la ale de ko eh, ko an ka taa arajo la yanni duwani kɔnkuru cɛ ne filɛ o de sen fɛ nin k'an ka taa michel sangare de taara ni ne ye kayira la ko yanni duwani kɔnkuru cɛ bɔn ne de halisa kɔnkuru de ma kɛ fɔlɔ
halisa ne de filɛ o ko la nin ye
donc et voilà baara in mhm. a daminɛ i ye mhm. gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ a la buba n ye gɛlɛyaba de sɔrɔ baara in na i n'a fɔ eh, question in fila bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ nɔgɔya b'a la vraiment hali yɔrɔnin in na ne bɛ siran baara in ɲɛ ne bɛ baara in na n ta plus de 20 ans a ka ca o ye ni hali sisan ne bɛ siran micro ɲɛ bɔn hali sisan baara in maliyɛnw yɛrɛ de y'a kanu don ne na sinɔn ne bɛ siran baara in ɲɛ parce que n'i ye baara in dɔn i tɛ don a la a kuma ka ca ne yɛrɛ bɛ animatrice filɛ condamné à mort de hmm. i bɛ privé diyaɲeko bɛɛ la i bɛ privé diyaɲɛ ko bɛɛ la i tɛ se ka taa yɔrɔ si i tɛ se ka foyi kɛ ko liberté de b'a o la n'a ma ɲɛ ka ban k'a fɔ e de b'a fɔ a y'a kɛ tan a ye nin dabila a ye nin kɛ f'a ka fɔlɔ i yɛrɛ de la donc hali an ka silamɛw kerecɛnw bɛnna a kan k'a fɔ alijinɛ lamininen bɛ ni ni tanamako de ye jahanama lamininen bɛ ni ni dungɔnako ye donc fo et une animatrice f'i k'i nidungɔnnako de to yen walasa ka se ka dɔ conseiller voilà un exemple ni denmisɛnnin minnu filɛ ne ɲɛkɔrɔ nin u tɛ se k'a faamu cogo si la ko ne bɛ sute ou bien ko ne furu bɛ sa o ka o ka bon olu hakili ma u b'u baser ne kan k'u nɔrɔ ne na mɔgɔ tɛ ne bolo n bɛ n dulon mɔgɔ min na et pourtant mɔgɔ si fana t'a ɲini k'a dɔn umu yɛrɛ ka problème ye jumɛn ye donc ne yɛrɛ ma lafiya o y'a degun dɔ ye sigiɲɔgɔnya fɛnɛ muso dɔ taara yɛlɛma n kɛrɛfɛ yen a ye sute ko tan de kɛ depuis a fɔra ko ne ka so filɛ fo bi a ma sute ko ne bɛ yen est ce que ne yɛrɛ bɛ se ka sute non jamais o bɛ se ka kɛ alhamdulillah donc baara in a lafiya fana ye jumɛn n kelen ye tɔgɔma mugan ni duuru de sɔrɔ a ma ban fɔlɔ dɛ n ta ma da fɔlɔ dɛ
o t'a diya dɔ ye o t'a diya dɔ ye mais sisan ala mm. k'an kisi k'an tanga mm-hmm. e yɛrɛ ka problème mm-hmm. e b'a gérer cogo di Mhm. i b'a fɔ jɔn ɲɛna mɔgɔ foyi foyi tɛ e bolo mhm. parce que mɔgɔ i kɛra cogo cogo généralement mhm. kɔnɔfɔɲɔgɔn b'i la quoi hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye parce que n'i kelen nin fɛn bɛɛ mara a bɛ tiɲɛ a ko bɛ gɛlɛya très bien donc e bɛ i ka problème gérer cogo di kɔnɔfɔɲɔgɔn b'i la ou bien
nin question in diyara n ye kosɛbɛ n kɔnɔfɔɲɔgɔn ye n cɛ ye n fa ye n cɛ ye n ba ye n cɛ ye n dɔgɔnin ye n cɛ ye an bɛ contact direct hali ni n bɔra yan sisan an bɛ taa dɔ kɔrɔ fɔ et pourtant an tɛ siya kelen ye an ma kanu kɛ ka furu kɛ c'est à dire n taara kɛɲɛ ni cɛ min ye an ka régime tɛ kelen an kɔ donnen de don ɲɔgɔn ma ne ye seguka ye ale ye suraka ye walatɛkaw de don kulubaliw don mais dikow de don bon o surakaya système de b'u bolo 26 ans de mariage n ma deli ka n ka gabugu datugu n yɛrɛ ye n ma deli ka n ka daraka dilan n yɛrɛ ye fo n'a diyara n ye n cɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ n banani min filɛ n tɛ se ka fura ta n'a m'a di yan eh, n'a bɛ baro sugu bɛɛ kɛ eh, an bɛ ɲɔgɔn bilasira an hmm. b'i ko filaniw n'a ko ko ka baarakɛden min bila n b'o bila o yɔrɔnin bɛɛ hmm. mais jogo b'a la n m'a dɔn n'i y'a faamuya ni n bɛna scénario fɛn fɛn jouer n b'a da a k'a kalan n'a rôle m'a diya n t'a kɛ hali ni n bɛ miliyɔn sɔrɔ a la buba mhm. ni yɔrɔ in c'est très important en tout cas mhm. pour nous mhm. parce que degun degun bɛ anw na o tanti umu ye kuma min fɔ sa a y'a yira k'a fɔ tɔnɔ sekine b'ale ka bila de la u ye ɲɔgɔn faamuya u bɛ baro kɛ a kɛra fa ye a kɛra balima a kɛra kɔrɔkɛ a kɛra fɛn bɛɛ ye mais bi denw i yɛrɛ ɲuman na anw ka kɛlɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye an n'an cɛw tɛ se ka sigi ka kuma an n'an cɛw tɛ ɲɔgɔn faamu foyi la k'i kanto maliyɛnkɛ ma surtout a bamanankɛlama mhm. ko chéri k'i t'a lajɛ i ka ji soli ka di yan mhm. a b'i furu nafolo da f'i ye mhm. olu bɛ fɛn bɛɛ bila ka taga extrême de la surtout n'u ye u terikɛw ye jamaye de bɛ k'u la bɛɛ ko ko fo n ka yira ko muso mara fanga bɛ ne de la an fana b'o kɛlɛ de la e nɔfɛ dɔɔni dɔɔni n ko tanti umu i k'a fɔ an ka cɛ ninnu ɲɛna ko furu mara muso dɔrɔn ka ko tɛ cɛ ni muso de kan ka sigi k'a yira k'a fɔ an tɛmɛna étape la étape min ye i de bɛ cɛw kunna ne tɛ muso jɔn ye bɛɛ b'i disi gosi fo dɔw yɛrɛ bɛ u terikɛw kɔnɔna suruku ko karisa ye nin kɛ tan n'i ye nin ko bila i y'a ye nin b'i muso ɲɛ don i la de hali ni min muso ka d'a ye k'a bɛ fɛ k'a muso nɛgɛ nɛgɛ tanti umu i b'a sɔrɔ a ba walima kansinamuso walima a terikɛw u b'a kɔnɔna suruku ko jaa k'e yɛrɛ tɛ cɛ ye o ko muso de bɛ ka e mara est ce que o idée ma se bila ye bi wa k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni alima question ma diya n ye ka nin bɔ awɔ alima tanti

an ka siyaw tɛ kelen ye ne cɛ n'i ye ne n'a sigilen ye mhm. i b'a fɔ k'a ye baarakɛden min ta k'o ye ne ye mhm. e y'a ye mais ninnu m'a ye o ye kelen ye muso si ni sunkurun si t'a bolo ne umu ka ye ni min ye mhm. o tɛ yen k'a daminɛ a ye muso min bila o c'est un politicien commune 1 bɛɛ b'a dɔn n'a ye transport di sunkurun ma i b'a ɲini a dan y'o ye dɛ a ka bon a ka jan a jɛlen a cɛ ka ɲi mais ne taara gérer cogo di n'a ma kanu kɛ n'a ma sortie kɛ n ma deli k'a fɔ a ye 26 ans de mariage in na ko tiɲɛ t'a bolo a t'a bɛɛ tiɲɛ a mana na heure o heure la o bɛɛ ka ɲi a bɛɛ b'a minɛ yanni je t'aime ka na je m'aime de fɔlɔ nana n'i taara cɛlasigiyɔrɔ ni éducation de base t'i la i b'i sigi cogo di buba âge lajɛ i ka âge lajɛ na aw furula sisan buba de ye chef de famille ye mm. fo buba k'a jira alima la k'ale de bɛ e mara mm-hmm. i b'i to a bolo mm. mais ka tila ka buba mara i ye question de poser n kun. a to a k'i jaabi a to a k'i jaabi parce que buba de ye chef de famille ale fana bɛ fɛ k'e éduquer de. Hmm. a fana b'a fɔ ko famille de b'a bolo hmm. anw fɛ yan a bɛ fɔ ko muso de ka muɲu muso ka sabali ne m'a ye mɔgɔ si b'a fɔ ko cɛ ka muɲu cɛ ka sabali hmm. an ɲɛ yɛlɛla k'o to yen donc i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ka maîtresse ye i b'i cɛ k'i fa ye k'a k'i ba ye k'a k'i dɔgɔnin ye nin bɛɛ rôle bɛ na so kɔnɔ maliyɛn cɛ bɛɛ mara cogo ye kelen ye e ka kan ka sabali cogo min na cɛ fana ka kan ka sabali ten mais i bɛ comportement de ta min b'a to i cɛ fana bɛ sabali sɔsɔli juguba bɔra min mɔgɔ n'i kɔnɔ tɛ kɛlɛ o a fɔ a ta bɛɛ ye tiɲɛ deux jours trois jours après i bɛ tɔgɔ min fɔ a ma o fɔ ne tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ fɔ i ye e ye nin kɛ nin tun ka kan ka bila nin place la a b'i faamu o tɛ kelen ye filanan buba sigilen a ba kɛrɛfɛ buba ba ye ne e kan'a fɔ buba ma ko bebe e de y'a wolo wa bebe n'an ka taa ne ɲininka i b'i kogoya ne ye de ye parce que ne ma de ne de ye n den bange e tɛ se k'a fɔ a ma bebe n'i y'o kɛ siya dugu fila bɛ yen a dugu ka ca dɛ o musokɔrɔbaw b'i jaabi cogo filɛ segu b'o la banamba b'o la o b'a fɔ a bebe i woloba b'i weele taa a b'a i ji jugu kun i kɔnɔ i m'a faamuya a b'a funu i ka dumuni na a b'a funu i fɛ ko bɛɛ la n'i ko k'i b'a ka so furan a tɛ sɔn n'i ko k'i bɛ ji k'a ka fiɲɛ na a tɛ sɔn e yɛrɛ tɛ kɛlɛ bɔ yɔrɔ dɔn kɛlɛ filɛ ayiwa cɛ bi aw mm. kabini cɛ b'a fɔ mm. sa a ye musoya de bɔ da la eh, sinon miliyari bɛ don muso la ne bɛ cɛw ne bɛ aw fɛ ni cɛw ye dɛ n b'aw dusu sumali de fɛ miliyari bɛ don muso la a tɛ se ka muso san o mm-hmm. mais kabini cɛ b'a fɔ k'a b'aw bi denmisɛnninw fɛ a bɛ sin k'a fɔ crédit envoyé n kun crédit envoyé n kun brésilienne san i n'a mana bɔ i b'a fɔ a ka sɛ san sɛ kelen ye joli kɛmɛ seegin awa kɛmɛ seegin kelen b'aw fila bɔ wa ayi o y'a fantan ta ye gato bɛ san emporté a mana ma a mana n'i jɔ da la i bɛ sin ka kɛ tan e ɲinɛna de mm. sisan ne dɔgɔnin ye o kɔrɔmuso terimuso den ka kɔɲɔ ye sini uniforme b'o la bon jeudi min bɛ da o kan denkundi fana npogotigi bɛ denkundi min kɛ bi hali fɔlɔ npogotigi tun bɛ denkundi kɛ yan ayi o tun b'o kɛ aw bɛ babi min min bi muso furulenw b'a min a ye musoya bɔ da la i bɛ fɛn min sɔrɔ kɛsu kɔnɔ mm. n'i y'o sɔrɔ kɛsu da la i bɛ valeur jumɛn don o la ne m'a f'i ye sisan ko ne furula cɛ in fɛ n ka silamɛ furusiri don de n y'a ka so yɔrɔ dɔn wa walahi bilayi muso tɛ nin cɛ in bolo min ye ne furu ko ne umu ka ɲi ni muso min ye mais mm-hmm. a ye n sɔrɔ cogo min na o de y'a kɛ n furula mm-hmm.

c'est bien Bouba n b'i fo hali bi parce que nin question ninnu ka di n fana ye mm. a b'a permettre mɔgɔ minnu bɛ n lamɛn a sɔrɔla cogo di mm-hmm. eh, ne tun bɛ émission ɲelenni de kɛ fɔlɔ bon ne bɛ ɲelenni kɛ jukusu de ye ne formé maliba tigi maliba fm mm-hmm. promoteur mm-hmm. e, michel taara faransi ne ni michel tun bɛ gingingɛrɛn de kɛ an ye dɔɔnin k'o la michel ko k'ale tɛ bamanankan fɔ ten ko n ka na jugusu fan fɛ mm. a ye n bolo di jugusu ma jugusu de y'i kɔnɔna jɛya n ye donc émission dɔ tun bɛ yen ko maakɔrɔ baro mm. jugusu tun b'o kɛ ne tun bɛ e, e, ne ni jugusu tun bɛ duo kɛ n tun bɛ wele ko madamu jugusu maintenant jugusu de na accident kɛ k'a sen kari o y'a sɔrɔ ala ka hinɛ an ka réalisateur la ɲamele a ye ne wele ko bɔn ko jugusu ye accident kɛ platiri ma bɔ a sen na ko émission fila bɛ yen ko ko o kasɛti bɛɛ jouera ka ban à l'époque kasɛti de tun bɛ yen ko n k'a essayer ka animationnin dɔ k'o kɔnɔ

foyi t'a kɔnɔ realisatɛri ye n wele ko semɛni kana dafa ni n ma emisiyɔni dɔ k'a kɔnɔ paseke kasɛti bɛɛ zuwera n yɛrɛ ye n kun ja k'a fɔ n ka tɛkinisiyɛn ye papis n ko musow fasa bɛ fɛn o fɛn na o kasɛti bɛɛ alinye a y'o kasɛti bɛɛ alinye a y'a fɔ n ye ko ayiwa biribaratɔ musokuntigi n y'o kasɛti bɛɛ alinye o tuma e bɛna emisiyɔn jumɛn kɛ n ko n b'a dɔn mɔgɔ si tɛ vɛn sur vɛn ye paseke ni i girinna k'i cɛ ye k'a n'i ka baarakɛden minɛ n'i ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn i bɔra vɛn sur vɛn na dɔ bɛ bɔ i ka nɔti la n y'a daminɛ tulonkɛ de la tan ne ka sɔrɔ ka tɛmu kɛ a kɔnɔ ka sɔrɔ ka sosiyete ko minnu bɛ tiɲɛni kɛ minnu b'i ka furu tiɲɛ i ka marabaliya minnu b'a kɛ i bɛ porobilɛmu sɔrɔ furuso la ka sɔrɔ k'olu ɲini ɲini k'u k'a kɔnɔ

kɔfɛ fana kɔfɛ mɔgɔw b'a lamɛn trop a kɛra sababu ye ka furu caman dilan a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman yɛlɛma a kɛra sababu ye ka sira ɲuman don mɔgɔ caman kɔrɔ mais arajo kɔfɛ parce que i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ e bɛ baara min na mɔgɔw b'i kɛ mɔgɔ ye komi défaut tɛ mɔgɔ min na mɔgɔw t'i ka gɛlɛyaw t'i ka foyi ye est ce que mɔgɔw bɛ se i ma so k'a fɔ ko jɛma an ka problème filɛ nin ye a filɛ nin ye a filɛ nin ye an dɛmɛ yan o yɛrɛ de ka ca ni arajo ta ye o ka ca parce que u bɛ ɲini ka n kɛ i n'a fɔ furuboloma mhm. parce que n bɛ taa musow bila u cɛlasigi yɔrɔ ni ni i sutera n tɛ sɔn i ka sute en général n ma deli ka taa muso si bila n'o cɛ fana ma sɔn mɔgɔ si tɛ kɛ furu la k'i tɛ kasi mm. hali n'i cɛ kɛra multimilliardaire ye anw fɛ farafinna yan i bɛ kule i bɛ kasi i bɛ kasi hali tubabula tan o bɔn ee baara in fana tɛ se ka kɛ fo éducation de base dɔ ka k'i la mm-hmm. anw ye segukaw ye ni o kuma in ma ye ne da ne sigiɲɔgɔnw de bɛ se k'a dɔn n fasolamɔgɔw jelibugu la ni jelibugu dugulendenw yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'anw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ nin ni nin de bɛ fa la ani nin de bɛ ba la o t'anw fɛ yen baara bɛɛ ka nɔgɔ n'a ye hmm. ne kɔni n m'a fɔ ko n ye fɛn sɔrɔ a la a degun bɛ yen a lafiya fana bɛ yen ne y'a kɛ dakanko ye i ko kuma kɔnɔna na jɔn bɛ a di yan hmm. bon dakan b'o la parce que tiɲɛ de kan ka fɔ nin plateau in kan ne ka technicien bi o ye musa faɲɔ de ye don dɔw n b'a fɔ a ye n ko thème tɛ n bolo mais café noir de ka di n ye ni n y'a ta ta k'a kɛ a sama tan thème bɛ jigin kɔnɔ n b'a sigi sigi ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko n ɲɛ b'a tilen na i b'a fɔ ko ɲɛ b'a tilen na eh, eh, eh, tableau kan tableau kan tableau kan mais n b'a nka- a a da n ka chefw la parce que thème bɛ thème na mɔgɔw t'i to yen o ye tiɲɛ ye. donc i ɲɛmɔgɔw de i ba- ne b'a fɔ n ko n b'a da olu la mun na n b'a da u la n bɛ tila ka taa yafa ɲini u fɛ parce que tellement kojo o o kɛra n ka directeur ye ɛɛ junior o kɛra n ka directeur ye eric o kɛra n ka directeur ye bobi kɛra n ka directeur ye u bɛɛ ye problème sɔrɔ nɔfɛ cogo di parce que thème bɛ yen n'i y'o traité a bɛ taa bin du dɔ kɔnɔ n b'a fɔ ne tɛ dɛ chef de ye thème di yan i bɛ t'o nɔfɛ o ye kelen ye u bɛ n wele allô n jara dɛ anw ka so kɛ nin thème ta n ko n tɛ se k'a ta taa directeur nɔfɛ parce que ni directeur ko n k'a ta n b'a ta o thème b'aw ka so ne b'o ta cogo di n ko direction de bɛ thème di ne ma. o la n bɛ taa n ka thème fɔ direction na n ko ne bɛ fɛ ka nin de kɛ bi n'u ye yamaruya di ne ma ne b'a kɛ ne tɛ ɲininka o donc kojo yɛrɛ filɛ a bɛ ɲini ka faransi bila parce que ne delila ka thème dɔ kɛ e bɛ bamanan nin dɔ la kelen furu aw taara faransi bon faransi sigi n'a laada o ni mali ta tɛ kelen ye a ma e, e man ka fɔ k'i tɛ den ta o i man ka fɔ i tɛ yɔrɔ furan o o t'i kɛ jɔn ye o ni e ti baara la minɛnko kɛ ne taara marɔku ne b'a ye cɛmisɛnninw de b'u baw wele mama ne ko n ka e, kini bɛ tobi cogo di parce que cɛmannin tɛ bila baara la yan o a dun man kan o o o a bɛɛ y'anw bi baw de ye ne ni filanw parce que éducation de base dɔ bɛ yen ni a tilala den na i b'a kunfa minɛ na cɛlasigi bɛ gɛlɛya a bolo o ye tiɲɛ ye. f'i ka fɛn bɛɛ de to cɛ ta la i b'i bɛɛ de siran i cɛ ɲɛ k'a kɛ waraba ye ka sin ka nin wɛri in tɔgɔ da a la ten n b'a fɔ aw kana se puwakani ma ka sɔrɔ a ba tɛ yen dɛ n'a ba bɛ yen ba ye priorité ye e m'a faamuya den bɛna kɔfɛ o ye farafin du minɛ cogo di n m'a fɔ aw ka maa ka nin jifilen in minɛ ko ɲɛ n m'a fɔ aw kana nin kɛ maa ka nin na ta a bɛ maa yɛrɛ dusu faga et puis ne bɛ fɛ fɛn dɔ ka don cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ye jumɛn ye e y'i muso furu a ye ko dɔ don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ suteli bali

ale fana b'i sen tereke kɛlɛ bɛ juguya de animatrice dɔ tun b'an fɛ yen ne ba don ko Malado Ala ka hinɛ a n'a cɛ la chaque 13 heures cɛ b'a wele kabini an t'a remarquer a bɛ a bɛ chaise ta k'i sigi n'a bɛ diɲɛ ko o ko la 13 heures moins 10 a bɛ n'i sigi ne b'a fɔ Tani Malado n ko mun kɛra a b'a fɔ i fa de bɛna n wele sisan 13 heures pile cɛ b'a wele o chaque fana 13h cɛ bɛ dumuni kɛ 13h30 ka euh, euh, euh, pause kɛ ka taa nɔnɔ kɛnɛ fana bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka taa cɛ bɛ nɔnɔ kɛnɛ fɛ ka taa cɛ ka dumuni kɛyɔrɔ la Malado fana m'o tigɛ kɛlɛ m'a kɛ mm. datigɛdala m'o kɛ u y'u datigɛ o u bɛ kɛlɛ la o m'o tigɛ Malado sara 6 mois cɛ sara. furu ye bɛnkan de ye ɲɔgɔn bonya sigi ka kuma sigi ka kuma mais mun b'u jɛ sisan n'u donna furu la ka kɔnɔya kelen kɛ u bɛ sin bila kunkolo bɛ ɲagasa cɛ in yɛrɛ u t'a dɔn ko labɛnni yɛrɛ ka d'a ye e fɛ k'a ɲɛ t'i la a bɛ don kurako la dɛ kana da i kunkolo kɛ digili ma kɛ sanu den kelen kunsigi den kelen a mago t'a la mais i kan'a dabila e da kɔnɔna saniyalen so kɔnɔna saniyalen fo cɛ k'a muso odeur dɔn ne muso tɛmɛna yan sisan sisan nin ye muso odeur ye o t'a la parfum bɛɛ bɛ fiyɛ u la u tɛ kuma fɔ cogo dɔn min ka d'a ye e ye politicien ye ne ye ala minɛ ka taa balontan ko kuma fɔ ye ko Drogba ye bi min don o don e politicien b'o jate cogo a bɛ ɲɔgɔn ye cogo di e tɛ kuma fɔ cogo dɔn a b'i ma min ka d'a ye e m'o jateminɛ k'o si dɔn sin de gasigasalen bɛɛ tɛ kuma bɛɛ den dayɔrɔ couche nɔgɔlen sɔri sɔrilen bɛ yɔrɔw la ka so fa hali cɛ dayɔrɔ t'a bolo n'i ye cɛ o cɛ dege saniya la da suma duman na walahi n'a taara moribaara ye tiɲɛ dɛ a bɛ na ni kumana ka dɛsɛ komi cɛw fɛ ko ka tɛmɛ u kan malien cɛ ka ko man gɛlɛn musow de y'u tiɲɛ parce que anw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ tanum ne ya e b'a la hali n'a ma tɛgɛrɛ fɔ tanum ne ya eh, ne yɛrɛ bɛ hɛrɛ kasara sɔrɔ e nɔfɛ yan Alima bɔ o bɔ réseau kan n bɛ wele tanum alima ye min fɔ bi e m'a mɛn n k'o ye mun ye tanum e ma de ye nin min fɔ alima ye k'o k'o fɔ mɔgɔw ma o ma ɲɛ bi n'a ye mun Est-ce que n tɔgɔ bɔra a la? Non, i tɔgɔ ma bɔ. Ɔn! Alors donc n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ wagati min na komi sisan funteni kɔni bɛ, unhun, aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc OTS kɔni, Ousmane Traoré, ale nana walasa ka o ko in nɔgɔya parce que a bɛ commerce général de kɛ, a bɛ clim feere, unhun, a bɛ frigo feere, a bɛ humidificateur feere, a bɛ ventilo feere, panneau ani a ɲɔgɔnna caman. Donc an bɛ donni min na komi bi a ka butigi kɔni ka ca, unhun, mais an bɛna kuma a ka butigi min kan bi o bɛ Bozola mm, ORTM kɔfɛ carré n'i sera yen k'i jɔ i man'i jɔ kɔrɔn walima tilebin o walima bani walima baba an bɛ nimoro bila i b'o nimoro wele i ka kilimu ko i ka tele ko i ka humidificateur ko nin bɛɛ ɲɛnabɔra alima e bɛ ka nin nin ko in kɛ ni kɔnɔna jɛlen ye cogo min na e tɛ nin dɔn ŋɛnɛ e tɛ yɛrɛ kɔnɔ a ye kilimunin kelen sɔrɔ la buba o ka ɲi o donc numéro c'est très simple 73 08 23 34 mhm. walima aw bɛ 66 22 44 55 wele n'aw ye nin nɛgɛjuru sira ninnu kɔnkɔn mhm. aw ni usumani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mhm. walasa ka aw mago bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an ye fɛn minnu fɔ aw ɲɛna ka farikolo sumaya ka dusukun sumaya awɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka sponsor fo toujours minnu bɛ ka an accompagner hali nin wagati gɛlɛman in na parce que sisan man nɔgɔn dɛ donc ni o ye thé Flecha ye

Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka bi invité kɔni ale ye jɛman de ye donc an bɛ ka kuma Mali kɔnɔ Mali tagabolow kan an ka duw kɔnɔna an ka furuw kɔnɔna ani jɛman yɛrɛ ka vie bɛ cogoya min na an da bɛ ka se nin bɛɛ lajɛlen ma bi donc euh, jɛman an y'i ka émission ko kuma kɛ donc mɔgɔw kɔni ye i ni mɔgɔ caman fana ye ka baara kɛ sisoko b'o la chaîne 2 finman b'o la an bɛ don min na komi bi i ni nin mɔgɔ fila cɛla bɛ cogo di ne ni bi mɔgɔ fila ka di fo k'a tɛmɛ baarakɛ ɲɔgɔnya la bana de y'a kɛ n bɔra émission kɔnɔ dɔɔni i n'a fɔ n y'i jaabi cogoya min na et puis u taara u ye sisoko fana détaché ka taa o fara bamanankan fɔlaw kan tele la donc finman ni an ka denmisɛnnin dɔw de bɛ guwakunda in kɛ sisan i n'a fɔ ni ne yɛrɛ nana kuma kelen kelen bon an n'u cɛla bɛ cogo min na ee, a bɛ yɔrɔ mali kalanbali de ka ca n'a kalannen a bɛ caman k'u ɲɛna ko sisoko y'an cɛ yɛrɛ ye tout à fait o yɛrɛ posera question kɔnɔ bon sisoko n'a muso ne ni n cɛ finman fana n'a cɛ parce que ne y'a ye olu fila ye arajo kalan kɛ olu bɔra ina de la ne bɔra esika de la bon ne yɛrɛ fana ka komediyɛn ye olu de ye parce que olu bɛ ne layɛlɛ tellement finman yɛrɛ ye ne ka comédienne de tellement finman yɛrɛ bɛ ɲɛkumu sugu dɔ kɛ fo yɛlɛ bɛ tila ne na parce que ne ma comédie kalan donc n'i ye ale na an ye ka fɛn sɔrɔ finman de don n'an bɛ jouer yɔrɔ min na ale de b'an ka cachet fɔ n'ale m'a fɔ sisoko b'a fɔ ne kɔni de bɛ na toujours en dernière position parce que ne ma radio kalan kɛ bon ale bɛ se bon an yɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ an ka ambition tɛ kelen ye ale filɛ labɛnni ko ninnu fini ko ninnu t'a ka programme ye tellement ne bɛ daga min na a da la n ko fini nin don fini nin don n'an ye fɛn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ hali an taalen faransi mɔgɔ mɔgɔ mana taa an fo u bɛ saki d'an ma tellement ne b'a jogo dɔn an mɛnna baara la ɲɔgɔn fɛ a y'i sigi k'a kɛ tan walayi ne yɛlɛla mɔgɔw t'a dɔn n bɛ yɛlɛ kun na saki de guwanna a la mɔgɔw ta ye ko jɛman n bɛ malo i ma i ka kɔrɔ ni n ye ni den o den ni saki donna n kan yan mɛ n k'o kan o maa bɛ taa saki jago de la ma tellement ne fana kɔntannen don saki ko la a ye saki bɛɛ to ne bolo fo fila. donc an problème fosi de tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka fɛn fɛtaw tɛ kelen ye mhm. ne bɛ sɔn fɛn min ma ale tɛ sɔn o la mhm. par exemple u ye jala d'ale ma mhm. ala ka hinɛ sese la sese de ye o sumu kɛ maintenant ne yɛrɛ ye n labɛn ka tɛmɛ ale yɛrɛ min ye jalatigi kan kɔɲɔmuso yɛrɛ ye ne ye sa a balimaden dɔ don o ko ne de bɛ cortège k'ale nɔfɛ donc ne ye cortège kɛ kɔɲɔmuso nɔfɛ a taara kɛ dumuni tila ye wa dumuni tila de fana man di ne c'est à dire ne ɲɛ tɛ critère la min b'an kɛlɛ o parce que fɛn fɛn ka d'ale ye o man di ne fɛn fɛn ka di ne ye o man d'ale vous êtes contraire voilà donc ne nana sɔrɔ a bɛ dumuni tila ni fɛnw de la an nana yɔrɔnin min na sese sinna ka taara da ne na u y'a wele fima fima jɛman fasa bɛ ka da a sinna ka kutu ni fɛnw bila ne yɛrɛ tɛ baara de fɛ a sinna ka kutu ni fɛnw bila ka n'i sigi ne kɛrɛfɛ donc taara ye dɔnkili ye a ma dabila a ko ne tulo kɔrɔ fɛ e jɛman nin dɔnkili janyana dɛ nin kɔrɔ ye di ne ko nin dɔnkili n k'u tɛ u tɛ fini di u tɛ fini fɛ nin na mhm. u tɛ wari fɛ nin na mhm. n k'u bɛ sanu de fɛ a wulila ten k'a fɔ a y'a bila sese n'a ka jama sinna k'a bila ko i m'a dɔn aw fana aw bɛ mɔgɔ tɔɲɔ aw bɛ taara ta k'a da jɛman na sanu de b'a bolo an ye kunun bɛɛ k'a bɛ k'a ka warijɛni bilen an ye fɛn fɛn labolo a bɛ warijɛni bilen ne ma a ye mankanni dɔ da la an ka kɛmɛ naani da an ye mun kɛ donc i b'a dɔn an tɛ mɔgɔ mɔdɛli kelen ye an delila fana babani fana an ko ka d'a ye n'a y'a ye yɔrɔ yɔrɔ a bɛ so wele an na don dɔ babani y'an ye ka so wele an na wari t'an bolo bagi dɔ tun bɛ ne bolo ne y'o bɔ k'o di babani ma a ko jama bagi wɛrɛ b'e bolo nin tɛ ne ko ayi ko bɔn k'a tɛ to babani bolo ne fana m'a sɔsɔ an taara an jɔ babani kɔfɛ babani ko ɛ fima ni jama ko mun kɛra fima ko ɛ babani an ka bagi d'a ma dɔwɛrɛ tɛ jama bolo ni kelen babani donc an ye mɔgɔ ye an tɛ mɔgɔ façon kelen ye bɔn ne de ye musoba ŋana ye émission na mais ale de ye kɛlɛkɛla ale de bɛ se kɛlɛ tant que ale tɛ an tɛ wari sɔrɔ ale de bɛ se siɲɛ ta la ale de bɛ cachet fɔ an nunjuru b'ale de bolo donc foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn yɛrɛ kɔ. ok d'accord donc. Euh... animatrisiya in tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen on voit que i ye comédienne ɲɛnamaba de ye kosɛbɛ a y'aw ɲɛjugu minɛ parce que a fana bɛna taga jɔ jeliw kɔfɛ de n'an ye fɛn min di wala di fɛn foyi tɛ ne bolo ni tɛ donc sisan nɔ mais comédie in dun mm. c'est vrai que aw bɛ émission min kɛ mm-hmm. a comédielama kun n'o ye tout mm-hmm. ça la parce que i bɛ mm-hmm. personnage dɔ de jouer et tout mais hali i bɔra ka scène min kɛ yan sisan comédie b'i la naturellement mhm. au fait parce que ma an bɛ yɛlɛ la fo ka ɲɛji yɛrɛ ma quoi mais o dun i y'o fana fara i ka baara kan de wa walima o fana ye don naturel de est ce que i y'a a ɲini ka a kalan bon n y'a f'i ye ko n ma bɔ ina la mhm. n taara radio la par tâtonnement mhm. en attendant le concours de la douane halisa n b'o sen fɛ mais comédie yɛrɛ de b'anw ka so ne yɛrɛ fa ala ka hinɛ a la comédien de don n'a y'a da waga dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ bɔn o ye kelen ne ba fana ye san tan de kɛ perezidantiya la eh, musa tile la jelibugu la o waati u b'a fɔ i k'i den dɔ de di minnu dugutigi k'a den di perezidanti k'a den di min bɛ biennale kɛ donc ne ye biennale naani de kɛ avec fanani ture mamani kuyate nayini jabate ayiwa n'olu ye biennalew kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ fanani ture la donc n ye tiyatriw kɛ bɔn komedi b'an ka so yɛrɛ ka sɔrɔ arajo ko tɛ mhm. hali ni nin yɛrɛ tɛ ni n ko n bɛ mɔgɔw layɛlɛ n b'i layɛlɛ vin mm. sur vin kɔnɔ n'a ka di n ye n bɛ mɔgɔw lakasi fɛnɛ mm. parce que n bɛ taa tɛmu dɔw ta k'i jogo bɔ i la diyagoya la ne fɛ dakan dɔɔnin fana b'a a la mhm. dakan b'a la parce que n bangena du min kɔnɔ ne dɔgɔnin presque a bɛɛ ye komi a bɛɛ ye comédien cɛman fara musoman kan mhm. mais ne de ye n ta kɛ jagokun ye sisan mhm. ne ta de kɛra arajo baara ye ahɔ k'a bɔnna k'a kɛ sinɔn ne yɛrɛ ma komedi kalan kɛ d'accord mhm. donc euh, an kɔni y'a ye mhm. i ni mali kɔnɔ yan comédienne ba dɔ bɛ yan mhm. bi a fana b'a ka wagati la denmisɛnninw ka génération na an y'a ye i n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ videow kɛ aw bɛ sketchw kɛ donc an y'aw ka spectaclew yɛrɛ bɛɛ ye tout aw ka duo kɔni ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni o comédienne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni o ye alima togola ye alima cɛ i bɛ tila ka nin wari di ka na donc i ni alima déjà aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka na se baara kɛ ɲɔgɔnya ma ok eh, buba n b'i fo nin na ka tila ka alima somɔgɔw fo c'est pas pour que ka fleur jeter a kan ne yɛrɛ umu n'i y'a ye hali ne mɛnna plateau in kan a maralen de don n'o tɛ n bɛ wuli ka tɛmɛ a bɛ se ka n bugɔ o ne yɛrɛ ni den marabali tɛ se ka bɛn n bɛ tila k'a f'i ye i ye nin de kɛ a ma ɲa ne an ye certain baara de kɛ u ye papier yira ne na ko ne ni alima bɛn'a kɛ walayi ne ma deli ka alima ye parce que ne yɛrɛ tɛ réseaux sociaux kan ne tɛ se hali message écrit sɛbɛn ko la parce que aw m'a ɲininka o la. nka an taara kɛ salon de eh, coiffure dɔ la mhm. ne y'a ye kunsigi tun b'a kun alima ne y'a ye tuguni a ye kunsigi bɔ a kun ne ko ee n k'e kunsigi taara min o kɛra an kumadon fɔlɔ ye a ko ko ee tanti chapeau de tun bɛ n kun na n bɛna ɲɛda dilan o y'a ne ni fima tun bɛ yen a don ko k'an k'an sen tereke waa saba ne ni fima ye kɛlɛ k'a la k'ale sen tɛ tereke waa saba abada ko mais mɔgɔw ka baara de don i sen bɛ tereke waa saba n bɛ fɛ k'a f'i ye ne ni fima yɛrɛ de ka ko fosi tɛ kelen tellement o sen tereke diyara ne ye ale y'o kɛ kɛlɛ ye donc maintenant o dugujɛ muso ye ne wele k'a bɛna ne ni alima bila baara dɔ la ne ko alima ye jɔni ye a y'a expliquer n ko ayi n ko n'a tɛ baara kɛ ayisata ko ko mun na n ko denmisɛnnin kalannen tubabukanfɔla ninnu n ko n'u tɛ se ka baara kɛ mm. jaa a ye alima fana wele alima ko k'a ni ne tɛ se ka baara kɛ ko ne bɛ bamanankan mɛn ni ale ye k'ale bɛ siran ne ɲɛ mm-hmm. mais ayisata ma ne ta fɔ alima ye mm-hmm. a ma alima ta fɔ n ye a y'i jija ne kan ko non o tɛ fɛn façon kelen tɛ a b'an ka fɛn perese a ye n nɛgɛn n y'a contrat si a ye a kɛ alima fana ye alima ye contrat signer mais buba a ye n hakili jigin ayise baba la ni alima ye baara kɛ don fɔlɔ min na n taara n jɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka kasi alima ye n bonya a bɛ n ni ala cɛ cachet ma d'a ma n'a ma n ka essence sɔngɔ di yan n'a ma n wele tanti hun c'est-à-dire ni anw ye bamanan bonya de bɛ se ne la quoi tellement ne kun tigɛlen don denmisɛnnin kalannen ninnu na tubabu kan fɔlaw yɛrɛ fɛ u bɛ se ka jinɛmuso ta a sinbara ma i m'a faamuya et puis a b'a bɛɛ fɔ i n'a fɔ Alioune Ifra Ndiaye n b'a fana fo yan ale fana ye ne bila mayamaga na a ko ko ni Ayise Baba n ko n tɛ baara k'a fɛ Ayise Baba fana ko k'a bɛ siran ne ɲɛ mais depuis ni ayise baba fana jɛra fo bi alima ye n kɛ cogo min na ayise baba fana ye n kɛ ten an bɛ spectacle in kɛ cogo di an tilala baara la don dɔ la a ko ne ba an tɛ duo dɔ kɛ ne k'o ye mun ye n k'a fɔ bamanankan na a y'i ja yɛlɛ la ko ɛ eh, ne ba duo kɔni k'an k'o dɔn k'an ka kunu ni bi kɛ tellement Aïssata y'an bila baara la an ma répétition kɛ ni a yɛrɛ filɛ ne n'a ma répétition kɛ an ye ɲɔgɔn faamuya ten ne bɛ taa n ka sira kan a fana bɛ taa ka sira kan an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn hali an t'a préparer duo in fana nana kɛ ten kunun ni bi o fana nana kɛ ten mais ale ye radio kalan kɛ ne fana n'i ye musokɔrɔba ye cogo o cogo i ma fɛn min kalan kɛ minnu y'a kɛ i bɛ tugu kɔ don naturel nin bɛ se ka k'a la mais i majigin n t'a dɔn ye kalan dɔ ye n ko alima e y'a kalan kɛ ne m'a kɛ mais ni défaut min b'a la kana n kunkolo lajɛ je suis démocrate mm. a fɔ n ye nin man ɲi o de bɛ ne fana tɔ sankɔrɔta a fɔ n ye nin ka ɲi mm. a ko ba ne ba o diyara n ye e yɛrɛ ka humour ninnu de ka di ne ye sketch in kɔnɔ kana kɛ sɛbɛ ye kojugu parce que ale y'o kalan a bɛ texte falen i yɛrɛ k'i ka hakilina don a kɔnɔ o de bɛ mɔgɔw layɛlɛ ne ko alima est-ce que mɔgɔ bɛ t'anw lajɛ nin na an taara an bɛ jouer don min na a ko ne ba fɛn min kɛra guichet fermé ye mhm. a ye vidéonin dɔ kɛ ni ne ye n'a sigilen gansan mhm. a ko mɔgɔ min bɛ kɛnɛ ma k'o de ka ca ko ko salle fara kaban salle fara fo an mɔgɔw jɔ da la bon mɔgɔw bɛ ne ɲininka ko ne yɛrɛ ni alima bɔlen n ko ni alima ye nin mɛn u b'aw faga parce que ne cɛ ka jugu cogo min na ne ni alima ma bɔ ko ne den de tɛ ko n bɛ k'a former k'a bila o si ma n fɛ alima yɛrɛ woloba ye ne ɲini ka ɲɛ ko den ko ne de y'a wolo a ɲɛna a tiɲɛna baara in na ko ne don
D'accord mhm. donc i yɛrɛ y'i ka banako kuma in fɔ mhm. tiɲɛ na maliyɛnw bɛɛ bɔra bana in kalama mhm. wagati dɔ la mais an bɛ don min na komi bi i yɛrɛ bɛ cogo di est-ce que i ka kɛnɛ i ni na an bɛ cogo min na bi n bɛ professeur ka kangaridakan de bolo kana nin kɛ n'o tɛ k'a fɔ ko bana basigilen wɛrɛ bɛ n na o tɛ mais bana kunbɛn o de ka fisa ni bana furakɛ ye u b'a fɔ nin y'a tanamako ye kana to i ka sɛgɛn kojugu kana to i ka nin kɛ kuma ɲɛnabɔ yɛrɛ de ye ne bana mm.
Merci beaucoup. Mm -hmm. Alors Eve, on y va avec euh, la rubrique Fans Quiz. Djema, mm -hmm. e ko ko bidenw ma mara. Mm -hmm. E yɛrɛ bolo bidenw bɛ se ka mara cogo di? Mm -hmm.
Bon, ni ne ko bidenw ma mara a bɛɛ tɛ. eh, sur 100 90% ma mara o 90% na n'i ye jate minɛ o la anw fantanw denw de ma mara sinon faamaw denw maralen don ni faama ye siyɛ kelen san ka bila a ka firigo kɔnɔ a den b'a dun cogo dɔn ni fantan mana wari sɔrɔ ne bɛ siyɛ naani san ka a yiran k'a k'u kun bɛɛ bɛ koori a la k'a dun o don kelen k'o tɛ kelen ye mara de tiɲɛna bi alima ye kuma dɔ fɔ ko kunu anw olu faw o ni olu ka bi cɛw k'u tɛ kelen ye maraw de danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se maliyɛn cɛ yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ bila ka kɛ matérialiste ye sinon maliyɛn cɛ tun bɛ maloya fɔlɔ muso bolo la wari la anw bi baw anw de fana y'aw to réseaux sociaux bolo k'aw to feyetɔnw bolo k'aw to traitement denw parce que an bɛ traitement de kɛ k'aw sɔrɔ an t'aw don gabugu kɔnɔ an tɛ baro k'aw fɛ n'an yɛrɛ bɔra ne ko ne ni n filanw n kan bɛ ne ni n filanw de ma bon anw baw ma deli ka tobilikɛbaliya jira anw na anw tun bɛ wuli finiko la kabini 4 heures et demi du matin 8 heures b'a sɔrɔ fini bɛɛ gomina a bɛɛ dulonna i bɛ tila ka taa sugu la ka taa na san ka na tobili kɛ mais anw bi baw ne ni filanw anw b'aw dalen to sunɔgɔ la aw mana wuli a b'an ka baarakɛla monopoliser a ka d'aw ye cogo min na tele ka d'aw ye cogo min na aw b'a filɛ ten n bɛ boucle y'i tulo la n t'a e tɛ furu la i tɛ baara la n t'a san yɔrɔ ɲininkali k'i la n bɛ bazɛn risiw y'i la i bɛ denkundi min kɛ ali ne min y'i bange ne t'o kɛ ne tɛ kuma ka den halaki k'a bila o mana taa cɛlasigiyɔrɔ la o bɛ se ka mun de kɛ yen foyi t'i ni malo cɛ fo sunkalo selen in na mɔni tɛ se ka min kabini sunkalo in jɔra n bɛ ka ɲininka najini fara o de bɛ ka ye mɔni na a maloya ye n minɛ o jaba fara layi fara o kan ka ye yan n'i ko k'i b'aw dɔw fana dege a bɛɛ tɛ a ye je connais tout ye aw ko mɔgɔ t'aw dege k'aw b'a bɛɛ ɲɛdɔn tobili bɛ dege anw muso minnu filɛ sali kɔnɔ an si ka tigɛdɛgɛ tobicogow tɛ kelen ye an ka naji tobicogow tɛ kelen ye adamaden yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ de ji dɔn so dɔn yɛrɛkun dɔnni de ɲɔgɔn tɛ ni den ye waa kelen sɔrɔ sisan a bɛ kɛmɛ seegin di ba ma ka kɛmɛ fila d'a fa ma walayi den ye muso de ta ye wa kabi ala ye diɲɛ da cɛw tɛ ɲɔgɔn na musow de bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko musow bɛ ɲɔgɔn na kabini aw âge de don munna i tɛ k'i yɛrɛ ye k'i taa yɔrɔ dɔn k'i jɛɲɔgɔn dɔn k'i kokɛɲɔgɔn dɔn k'i kuma cogo dɔn ka se cɛ somɔgɔw minɛ ko la ka sabali ka majigin ka saniya ka t'i hakili latigɛ cɛko la hakililatigɛ ye jumɛn ye ka tako saba kɛ duloki ni tafe ni musɔrɔ tɛ kelen ye si yege sensakasalen bɛ kuma bɛɛ kusi tɛ bɔ den na kabini sɔgɔma fɔ su o b'o la kusi mana bɔ o sɔrɔlen bɛ dilan jukɔrɔ dayɔrɔ yɛrɛ foyi tɛ cɛ la foyi tɛ kɔrɔ la min bɛ se ka a to ko muso yɛrɛ nɛgɛ bɛ minɛ mais a bɛ bɔ kɛnɛ ma kɛ da tɛ ko kunkolo tɛ dilan foyi tɛ hali n'i y'o bɛɛ kɛ a bɛ bɔ il faut être très très correct a bɛ bɔ jango e min tɛ réseau kɔnɔ o kuma man ca tanti Umu sisan misaliya la couple kɔnɔna la cɛ diyaɲɛ fɛn ye nin ye muso diyaɲɛ fɛn ye nin ye mɔgɔw ka idée d'éducation ma se o sigi ka kuma ma komi i yɛrɛ y'a fɔ kuma n'a tɛmɛ sira don aw ka couple kɔnɔ i t'a dɔn ko nin kun sugu ka di i cɛ ye mhm. barisa a t'a da waga k'a f'i ye mhm. i t'a dɔn ko ni n ye robe moulante don k'o de ka d'a ye mhm. ni n ye mini don o de ka d'a ye parce que anw bolo vie de couple dan ye n'i ye min kɛ ye mun na cɛw tɛ ni musow tɛ sigi ka kuma an k'a fɔ nin démarche de bɛ ne ci kuma n'a tɛmɛ sira don kan n'i ye nin bololanɛgɛnin don o de ka di ne ye mais e t'i cɛ ka goût dɔn parce que communication tɛ yen n'i ko k'i bɛ communication kɛ bi cɛw fɛ o temps t'u bolo n'u bɔra baarakɛyɔrɔ n'u n'u ka ballon tɛ i bɛ surafana d'u ma u bɛ taga gɛrɛn na parce que musow fana bɛɛ tɛ kelen ye muso dɔw b'u se la u ye fɛn sugu bɛɛ kɛ mais olu cɛw yɛrɛ ko ko communication tɛ yen n'u donna so kɔnɔ tanti Umu u b'u ɲɛ kumu i ko i ko bɔsegin sigilen na k'i jaabi parce que nin plateau in man nɔgɔn koyi ko nɔgɔnba tɛ a ye nin plateau in créer denmisɛnninya la mais mɔgɔkɔrɔba plateau de ye nin ye a bɛ bɛɛ concerné a bɛ jigin du bɛɛ kɔnɔ a bɛ taa jamana bɛɛ kɔnɔ c'est très très important e ye nin min fɔ i ma denmisɛnninya question fɔ cɛ b'i ko den de n'i ko den na paw i y'a ta ka sin d'a ma a b'a da de n'i ko kamalenkɔrɔ la paw il fout le camp n'i y'i kun dilan hali ne musokɔrɔba i b'a ye ne min ye ne b'a fɔ n cɛ e, e, e, so kɔnɔ aw fila o tuma ma ɲɛ yan ka b'a tɛ kuma f'a bɛ kuma. donc sisan tanti umu. et c'est vrai que i wuli o wuli i b'a fɔ muso bi denw de ma mara a bɛɛ tɛ mais e ka émission daminɛ ka na se bi ma i ye mɔgɔ caman mara i ye mɔgɔ caman changer wa tanti umu ala ye fɛn dɔ kɛ e ye n'i ko muso min ma k'a dɔn u ka tagama ka don tasuma la u bɛ tagama dɔ ka don tasuma la n t'a dɔn n'i b'a kalama n bɛ appeliw sɔrɔ alima an n'i ba bila contact la a bɛ ta a bɛ ta problème mana kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ de la n'a tigi ko ko tanti Umu n bɛ fɛ ka ka conseil di yan e mana conseil b'i da kɔnɔ dɔrɔn on applique donc c'est pas que comme e ye émission daminɛ fo ka na se bi ma k'an tɛ k'i lamɛn mais sauf que e bɛ baara min na tan n'i jɔlen don musow jigi kɔrɔ i bɛ ka musow conseiller i bɛ conseil di cɛw ma mais pour moi c'est pas assez mɔgɔ mɔgɔ de b'i yɛrɛ dɔn mhm. c'est parce que i y'anw ba de ye i ye muso de i bɛ mhm. anw dɔn mhm. ni cɛ dɔ tun bɛ sɔrɔ o kɛra jeli kunda o kɛra laadatigi kunda e bɛ baara min na ka cɛw fana ka o ɲɔgɔnna kɛ ka cɛw bilasira parce que e y'a fɔ cogo o cogo e kumara cɛw fɛ cogo o cogo e bɛ kuma k'i tɔ to i tɛna cɛw dɔn komi cɛw yɛrɛ mais i b'anw dɔn i mana tigɛdaw da ma anw o kelen de don quoi e ɲɔgɔnna cɛman dɔ ka sɔrɔ min bɛ mhm. cɛw fana bila sira mhm. ne bolo ni cɛ y'i ka kɛta dɔn muso b'a mhm. ka kɛta dɔn furu la communication bɛ nɔgɔya parce que bi an bɛ ka taga sira min kɛ ne y'o de fɔ i ye fɛn camanba de dilan wa an b'i lamɛn c'est vrai que komi i tɛ bɛɛ ye i t'a dɔn mɔgɔw marala cogo min ne yɛrɛ ye pantalon faralen don dabila donc sisan min ka di ne ye communication yɛrɛ de tɛ ka se ka kɛ tanu hali n cɛ bɛ min fɛ so kɔnɔ dilan na musow t'o dɔn tuguni parce que cɛ dɔw bɛ nin nɔ u tɛ fɛn fɔ muso ɲɛna min ka di u t'a fɔ muso ɲɛna so kɔnɔ mais n'u bɔra kɛnɛ ma o bɛɛ bɛ fɔ sunguru ɲɛna nin de ka di n ye walima i ka hakɛ to dɔw bɛ taga sunguruba so la parce que u yɛrɛ ɲuman na ko olu de b'a kɛcogo dɔn mun na ni communication tun bɛ yen k'an bɛ se ka sigi ka kuma i t'a f'i muso ɲɛna nin de ka di n ye nin de ka di n ye est ce que o côté la an renfermélen tɛ dɔɔnin wa alima i tɛ n kunkolo bɔ a digi cogo la o a bɛ to modèle kelen in de la aw yɛrɛ de bɛ cɛ ninnu yɛlɛma jogo juguba dɔ bɛ maliyɛn cɛ la mhm. a bɔ man di a la muso de b'a bɔ a la o ye jumɛn ye o de ye farafin du ci mhm. ka sigida ci ka jamana ɲagami o ye jumɛn ye ni cɛ aw fila sigilen filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni cɛ jarabila e la sisan a b'a yira vraiment i na mhm. ko a tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ni e e e alima tɛ a bɛ diya e ka so kɔnɔ e de b'a ka negemafɛn dilan e de b'a ka ci kɛ a bɛ e de den dulon a kɛrɛ la ani e de bɛ bɔ a b'a da e de ka so kɔnɔ ka denmisɛnnin ci ka taa nin ka nasɔngɔ d'a ma c'est-à-dire diya min b'a fari la dɛ a b'o diya de jira maliyɛn cɛ tɛ se ka diya de dogo min ka d'a ni ye don min na o de don s'en fout la mort a ka di n ye a bɛ kɛ ten de s'en fout la mort o tɛ yan ne bɛ ninnu jogo dɔn dɛ ne ko aw de k'u changer. Okay.
a fɔ mun na olu de bɛ changer o ko aw de b'u changer ne y'i faden k'a ye so kɔnɔ a bɛ changer cogo di e yɛrɛ ma mara e bɛ se k'a changer cogo di o source bɛ kabini anw na fɔlɔfɔlɔ buramuso fitinin tun bɛ na kalifa buramuso kɔrɔba de la a b'a k'a den ye buramuso fitinin bɛ sɔn o y'a sɔrɔ ntuloma bɛ so la jakuma juru b'a la n delila ka nin expliquer i ye nin bɛɛ b'a la mais e ye je connais tout ye cɛ ye je connais tout ye buramuso kɔrɔba ye je connais tout ye ne min y'e bange sɔgɔma o sɔgɔma ne bɛ telefɔni ta alo mhm. alima a ko bɛ cogo di i ni buwa bɛ cogo di i n'a ba bɛ cogo di kɔri i bɛ dumuni kɛ dɛ alima kana ja bɔ a la dɛ a bɛ bɔ a mhm. ani jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que o ye ne ka kuma ye ne yɛrɛ bɛ t'e fɛ yen ne bɛ ka dilan a la dɛ

n ma den sɔrɔ o cɛ in de ye n bɛ min kun n ma den sɔrɔ o de ye n'o tɛ yanni n ka furu o ma n ye den sɔrɔ n ye den kelen sɔrɔ mais anw fɛ farafinna yan k'a fɔ n den ye karisa parce que aw ka plateau in kan ko fo i k'a fɔ dɛ n ye wolowoloden sɔrɔ pour que i i i kanubagaw ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i ka vie dɔn olu ka se ka lafiya parce que aw ko ko mɔgɔ caman bɛ ka ɲininka denko la n ye den sɔrɔ cɛmanin kelen sɔrɔ mais n ma furu o fa ma k'a sabu kɛ à l'époque n y'a sɔrɔ bananbakaw de bolo o waati bananbaka tun tɛ bamakɔka den furu sinon a ma kɛ ka da critère wɛrɛ kan mais n nana furu ni min ma n'o ye suraka ye 26 ans de mariage n ma den sɔrɔ a bolo mais a denw kɛra n denw ye a denw bɛ n bonya n ma denko dɔn bon n kɔrɔmuso denw bɛ n bolo n kɔrɔkɛ denw bɛ n bolo mais est ce que i bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ i ni cɛ parents ou bien cɛ ka mɔgɔw hmm. den sɔrɔbaliya in na daminɛ na n ye gɛlɛya sɔrɔ n buramuso de fan fɛ parce que n ye bamanan ye mais après ala ka hinɛ la elle a bien compris donc ne nimɔgɔmusow ani nimɔgɔkɛw n b'u bɛɛ fo yan parce que u ka ca ne yɛrɛ ye surakala le numéro 1 ni 2 kɛ a bɛɛ ye nimɔgɔkɛw ni nimɔgɔmusow tɔgɔ de vraiment u ma tugu u u u ba kɔ k'a fɔ k'u bɛ n kɛlɛ u nana faamuya k'a fɔ olu ye génération denw ye a bɛ ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn parce que n ye bamanan ye et puis a ko ma mɛn sen na yanni a ka ban yɛrɛ a yɛrɛ y'a faamuya a ye yafaw ɲini n fɛ mais don kelen ne ma taa fɔ so ko n buramuso ye n kɛlɛ n ko parce que n ye bamanan de ye tout ça là n yɛrɛ y'a muɲu parce que n bɛ kuma musow fɛ n yɛrɛ b'a essayer ka mm. musow ladi donc a ma diya n yɛrɛ ye ni nin plateau in kanna tɛ mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko ne ni a tun bɛ ɲɔgɔn na mm. mais yanni n ka taa cɛ y'a fɔ n ɲɛna n cɛ y'a fɔ n ɲɛna k'ale ba y'a ka problème ye kabini an ma mairie kɛ fɔlɔ ko ni n y'a dɔn an bɛ se ka mairie k'a kan mais ale b'a ba kɔfɛ ni n ye fɛn fɛn y'a ba la don min o bɛɛ y'a dɔ ye mm. bon n fana ye mairie k'o kan donc n ma taa fɛn lakali so et puis a denw fana ye n nɛgɛ n cɛ denw ye n nɛgɛ o ye kelen ye n nimɔgɔmusow ye n nɛgɛ nimɔgɔkɛw ye n nɛgɛ mɔgɔ si ma se n ma tu sais que hali n'i cɛ ba n'a bilal'i la mais ni nimɔgɔkɛw ni nimɔgɔmusow y'i nɛgɛ n fana ye comédienne de ye n ka ko ka d'u ye a bɛ kun i la bon o de bɛ du caman jɛ ni furuw bɛ tiɲɛ cɛ ba b'i kan nimɔgɔmuso b'i kan nimɔgɔkɛw b'i kan sigida b'i kan alimami b'i kan sugulamɔgɔw b'i kan o tɛ ɲɛ A tɛ ɲɛ o ta nin ma. A tɛ ɲɛ. Merci kana na disjoncter yan. Ok ok. Sigi ko bi disjoncter yen dɛ.
Ee awɔ. Mun de ka di e ye yɛrɛ yɛrɛ ani mun de man di i ye fiyewu?
Min man di ne ye fiyewu o ye saya de ye. Ani bana ni kɔrɔ ne t'o saba fɛ dɛ. Ani k'a yɛrɛ jogo sojakasa. Awɔ. O man d'a ye.
Min ka di ne ye kosɛbɛ. o ye ka dumuniba tobi n balima bɛɛ ka gɛrɛ n na sigiɲɔgɔnw bɛɛ ka fa parili ka di n ye ka bɛn fana créer so kɔnɔ o ka di n ye n ti bɛnbaliya fana ni kɛlɛ fɛ ani datigɛnda la toujours ne bɛ fɛ ka mɔgɔw jalen de toujours ne bɛ fɛ ka couplew ɲalen

55 41 99 ni mɔgɔ minnu fana bɛ ni aw tɛ se ka emission in lajɛ internet kan youtube kan an ka facebook kan aw bɛ se k'a lajɛ Renouveau mɔgɔw ka tele sanfɛ dimanche o dimanche à partir de 19 heures a rediffusion o ye mardi ye à partir de 18 heures n'o ka gɛlɛn mɔgɔ min ma mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni aw tɛ se ka imaji ni fɛn ninnu lajɛ parce que c'est vrai que temps tɛ dɔw bolo ka mhm. telefɔniw digidigi ka telew lajɛ aw bɛ se k'an lamɛn sur la radio Renouveau aussi chaque jeudi à partir de 19 heures donc euh, kurun kɔni bɛ ka se cɛncɛn ma dɔɔni dɔɔni il paraît que eh, juma o juma mhm. donc euh, dɛsɛbagatɔw n mhm. b'a fɔ ten tɔ geribu denmisɛnninw mhm. olu caman bɛ taa i fɛ yen mhm. olu ka juma tilera bɛ bɔ i fɛ yen mhm. juma o juma k'a bɛ mɔgɔ caman caman bɔ o laada in o sigira cogo di ɔ n bɛ aw fo o fana na o laada sigira cogo min juma de ye an ka jour de repos ye ne ni Fima an tɛ guwakunda ko la émission t'an bolo la donc bɛɛ bɛ to i ka so la donc o juma na geribuden kelen de tun bɛ taa an fɛ yen n'a taara n sɔrɔ ne bɛ kɛmɛ d'a ma parce que a bɛ ne kunna ka dɔrɔmɛ duuru di geribu ma ou bien fila a bɔra e min kun a ma fɛn tiɲɛ ye i y'a don ni min bolo a tɛna fɛn ɲɛ ye donc ne fɛ ni n ye kɛmɛ d'a ma a bɛna a nafa o kɛmɛ de siɲɛ wɛrɛ a nana ni kelen y'a bolo donc ne bɛ kɛmɛ d'u ma u mɔgɔ fila ma n tora k'a kɛ n bɛ kɛmɛ kɛmɛ d'u ma ɔ n y'a kɛ n bɛ kini dɔɔnin bɔ ka k'u kun u y'u kɛ mɔgɔ saba ye fo bi an bɛ bi wolonwula ni kɔ la fo n y'u ka daga sigi Buba gerebu ninnu ka ca koyi don dɔ la u nana ka ne sɔrɔ yen juma dɔ fɛ ne ja tigɛra ne bolo ko ko dɔ de kɛra u la u ni boli donna parce que u bɛ dumuni kɛ heure dɔn wa u ni boli de bɛ na i n'a fɔ k'u ta de tanti mun ka so ye waga waga waga bɛɛ b'i sigiyɔrɔ dɔn u tɛ tɛgɛ u tɛ tɛgɛko ji soli u tɛ tɛgɛko ji ta u bɛ taa ka dumunikɛminɛn to yen u tɛ yɔrɔ furan bɛɛ bɛ bɛn tanti mun ma u bɛ na cogo min u bɛ n'a bɔlen sɔrɔ u b'a dun u bɛ taa ten mɔgɔ tɛ se ka kuma n yɛrɛ denw de don ne dabali bɛɛ banna merci beaucoup mhm. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana mhm. eh, pourquoi i tɛ yɛlɛn sur les réseaux sociaux très bien o diyara n ye aa n tɛ réseaux sociaux fɛ dɛ parce que ɲuman tɛ k'a kan ne fɛ civilisation de don wa ne yɛrɛ ka jate ni n ka kalanbaliya la ne fɛ i k'an ka kalan kɔnɔ i kan ka fɛn caman don a kɔnɔ mais ne y'a ye réseaux sociaux kɛra furusa yɔrɔ ye a k'a kɛ to a kɛra dilankolon bɔ yɔrɔ ye vraiment o y'a nege kisɛ bilen den bɔ ne na a kɛra ko sugu bɛɛ ka ɲɔgɔn latiɲɛ a gurupu ko a ɲuman de ka dɔgɔ a juguman ka ca donc ne kɔni bɛ nimoro bɛɛ décrocher i donna i y'a ta i dɔnbali ka fisa n ye parce que déjà mɔgɔw ye n dɔn ni dilali de ye i mana i i i bila réseaux sociaux kan i n'i ka kuma bɛ bɛn ou bien u bɛ t'i kunkolo coro image dɔ la k'o y'i ye ka taa n kɔ tiɲɛ ne bɛ jɔrɔ n ka balimaya la kojugu ne bɛ jɔrɔ n ka sigiɲɔgɔnya la kojugu ne bɛ jɔrɔ jeune couple la kojugu parce que ni ko dɔ réseaux sociaux kan ni dɔ nana ko dɔ fɔ i ko ka di mɔgɔ min ye a bɛ ne yɛrɛ ka bana bana min ye ne minɛ n'a fɔra ne sara wallahi ne baarakɛɲɔgɔn y'a image yira n na n tɛ se ka hali a supporter hali n bɛ yɔrɔnin min na tellement bam maliyɛn y'a kɛ cogo min na donc o bɛɛ ye ne siran réseaux sociaux ɲɛ réseaux sociaux ne b'a ye i k'a kɛ to dɛ buwa cɛw t'u lankolon min bila dɛ musow de b'u lankolon bila ten u y'a kɛ civilisation de ye sawa min de don buwa muso o muso y'i lankolon bila diɲɛ k'a ye i b'i sen bɔ denwolo la ne bɛ baro kɛ musokɔrɔba tan de fɛ ale ma b'a kalama a bɛɛ la fitinin ye san bi wolonwula ni duuru de u kunkolow ye ɔridinatɛriw de muso o muso y'i den wolo yɔrɔnin min na k'a nɔgɔlen bila rezo sosiyo kan i y'a ka mɔgɔya ban muso o muso y'i den kunsigi jugu a n'a bara binbali bila rezo sosiyo kan a sen tɛ sɛfan ci bila a tɛ kɛ fɛn y'i bolo i y'a kɛ ka diɲɛ deranze de a tɛ kɛ a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye wa farafin buwa tɛ se ka kɛ tubabu ye tubabu tɛ se ka kɛ farafin ye mm. tubabu b'u ka laada kɛ wa an fana ka laada fɛn o fɛn tɛ dankari an ka adamadenya jɔsenw na o kɛra an ka maaya taabolo ye laada fɛn o fɛn tɛ dankari an ka diinɛ gafew la mm-hmm. o kɛra an ka adamadenya taasenw ye donc laada minnu b'aw ka furuw ɲɛ aw ka âge la ne b'olu de ɲini k'o fɔ mun na e, e, rezo ninnu kan i b'i lankolon bɔ tan mun na u bɛ ɲɔgɔn ka furu sa mun na gurupu kɛlen bɛ kɔnseyi t'a la dɛ fo e kana sɔn ne ma dɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ waritigi ye bɛɛ bɛ se ka kɛ vilatigi ye min bɛ si sugu kɔnɔ o kuma o bɛ mun kɛ ala la ɔ kɔnseyi t'a la fo k'o fana kɛ civilisation nin ye civilisation de ye wa kalanbaliya de don a min don donc ne t'a kan ani secret de femme denmisɛnninw ka gurupu ko secret de femme ko babiji wuli geniji wuli dɛgɛ min yan fɛ tanimu bɛɛ kɛra maɲabaga ye bon e ɲɛ b'o min na réseaux sociaux kan mm. tant que an ka fɔlɔ musokɔrɔbaw tulo bɛ na baara in tɛ ka kɛ tubabukan na i ye eh, geni babi wuli k'a wuli cogo ɲɛ yira mɔgɔw la tant que i kilisi fana fɔ n'e ye kilisi fɔ réseaux sociaux kan ne ma dɔrɔmɛ fila d'e ma tiɲɛ tɛ a tɛ ɲuman ko ɲa i ye fu de fili o ye kelen ye wa rezo sosiyo hali n'a kɛra n salen kɔ ye mm. a bɛ retɔnbe aw kan mm. parce que aw bɛ ka aw cɛw minɛ cogo ɲɛ yira walimusow la mm-hmm. u b'a bɛɛ cɛ ninnu ga i m'a ye cɛw ɲɛ donna aw la parce que cɛ kelen ye ne wele ka kilisi tan de fɔ ne ye ko ni ne mago bɛ mugan na ko n ka bigi ni papiye ta cɛ o muso bɛna mun kɛ sisan o muso bɛna mun kɛ sisan o ye kelen ye filanan aw ka temps n'anw ta tɛ kelen anw ma nin sugu marabaliya kɛ o walayi ne tɛ siran aw ɲɛ anw ma nin sugu marabaliya kɛ cogo si la aw bɛ se ka nin bɛɛ bila cogo di réseaux sociaux sanfɛ mhm. an ka kɛrɛfɛ dugu dɔw filɛ nin n bɛ ivoire ta n y'a ta nin y'a siɲɛ filanan ye ivoiriyɛn den i b'a da falen ye ɲin na a y'a kɛcogo fɔ aw ye yan walayi ivoirien den da bɛ fa ɲin na u bɛ se fura min na denko la farafinmuso ka ca i tɛ s'a la u y'a ɲɛfɔ k'u b'a kɛ cogo min na a ye réseaux sociaux kanna lajɛ dugu jumɛn y'a fɔ cɛ bɛ kɛ tan nɔ ni nin fura in ye cɛ bɛ kɛ tan ni nin fura ye n'aw tɛ kɔɲɔminɛn ye fila de ye an bɛ tasa ni daraw sogolo ka d'aw ma maa musaka ye dugumana de ye a y'o bɛɛ yɛrɛkɛ k'o bɛɛ ɲɛfɔ cɛw ye cɛw n'u ka jagow de bɛ o ma musaka ye min ye o ye dugu jukɔrɔ ko ninnu ye n'a dimin'i kɔrɔ o y'a sɔrɔ i kanu y'a ni minɛ n'o fɛn fitinin ninnu ye mm. a b'i ka kuma mɛn e ko i diminen b'i ba kɔrɔ kuma fɛ i diminen b'i dɔgɔnin kɔrɔ kuma fɛ o kanu min b'a dusukun na ka na i fan fɛ a b'a to i ta la mais a yɛrɛ b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ i kan mun bɛ kɛ k'a minɛ bilen. n'an ye jiw d'u ma u b'an ɲininka ko bɛnɛfunti b'a la. a y'aw jɛ. d'accord merci beaucoup alors donc sisan i bɛ nimero di mɔgɔ minnu bɛ yen ni u mago b'i la baara hukumu kɔnɔna na pour que u ka i wele ka i sɔrɔ. awɔ o nimero ne ka nimero yɛrɛ ye populaire ye hali ni yan tɛ ne bɛ nimero di. n ka emission na mhm. o ye kelen ye gurupu dɔw fana sigilen bɛ mhm. réseaux sociaux kan ko ne ka gurupu bon an bɛ profite nin tableau in na mhm. eh, ka o ɲɛfɔ o gurupu ninnu ne kanubagaw de don mais ne b'a ɲini u fɛ u kana ko lankolon dɔw bɛ yen u kan'o kɛ gurupu ninnu kan gurupu tɔgɔ bɛ da ne na u fɛ ne diyaɲɛ de don ne kelen tɛ animatirisi ye o o a ka di n ye mɛ ka taa ko sugu dɔw kɛ gurupu ninnu na ne tɔgɔ la ka taa fura dɔw yira k'o ye ne ta ye ka sɔrɔ u m'a ye n bolo o sugu ninnu man di n ye ne b'a fɛ u ka furu dilan a la u ka ɲɔgɔn kɔnseye a la gurupu dɔ bɛ yen nɔ faama mayiga ani kamara faransi a gurupu jama yɛrɛ tɛ se ka dan foyi t'a la furu dilan kɔ foyi t'a la balimaya dilan kɔ o gurupu sugu ka di n ye hali n'u ye n invité ko n ka kuma a kan n bɛ kuma a kan mɛ ka gurupu kɛ dilankolon kɛlan ye mm. ka gurupu kɛ ka fura dɔ feere ka taa denmisɛnninw bana ko n ko ten vraiment olu ye fasɔn ye minnu man di n ye o tableau kelen in na minnu fana bɛ k'an ladege bon an b'u fo arajo so caman bɛ k'an ladege mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i tɛ ladege bon i bɛ fɛ ka tunu de arajo sɛwa b'o la n'o ye sɛwa awa ye arajo Citoyen b'o la n'o ye matu jalo ye arajo Chaîne deux b'o la rokiya samake awa jalo jɛnɛba jabate denmisɛnnin ninnu bɛɛ bɛ fɛ fana k'an ladege n b'a fɛ u ka tɛmɛ n na ala ko tiɲɛ parce que i tɛna tunu ni i ye ko dɔ tɛ n ka d'u ye de u ye baara in de diyar'u ye mm. a kɛcogo de diyar'u ye mm. voilà o de y'a kɛ u b'a fɔ k'u bɛ n ladege mm-hmm. n mɔden kelen kɛr'a ye eh, Aisha Keita mm-hmm. o bɛ Jɛkafɔ la o ye journaliste ye ayiwa nièce dɔ fana bɛ yen n dɔgɔkɛ den o fana ko fo ale ka k'a ye n'o tɛ ne tun tɛ fɛ n si bolo si ka kɛ arajo baarakɛla ye parce que a degun ka bon a ko ka ca e sera k'i yɛrɛ koron cogo min bon mɔgɔ se tɛ mɔden na ne m'a wolo ne den t'ale ye mais n den min ko k'a bɛ k'a ye o ta jɔrɔba bɛ n na parce que il faut k'i ka se i sen fila la i ka se i da la i ka se i ɲɛ la i cɛ kɛra diɲɛ ko o ko ye sa i k'o kun i bɛ kɛ mɔgɔw ka jɔn ye donc n'i ma se k'o kɛ vraiment a bɛ kɛ tiɲɛni de y'i bolo arajo baara gɛlɛya daminɛna anw na mais umaru mariko fana fo ee bon ne tɛ fɛ ka kɛ fitiriwale ye mɔgɔ si ma mm. i y'a mɛn ne fɔrmera ta dɔ de ye mikoro labila mm. docteur umar mariko n mana taa réseau fɛn fɛn sanfɛ n'a ma fara kɛlɛlaw ne bɛ animateur ba in fɛn fɛn la ko a b'u wele k'u ka kumaw mɛn mm. umar de y'u bɛɛ former mɔgɔ jogo y'i jogo de c'est un politicien a yɛrɛ de b'a ka fɛn dɔn tagabolo dɔn mais mikoro kɔni na a fɛ yen bɛɛ lafiyalen b'o la n bɛ maliba promoteur fana fo jugus ni busan tɛ n'a tɛna n ti mhm. a ma foyi dogo n na arajo baara la mais baara o baara n'i ye juguya don a la e filɛ tableau in kan c'est pas pour te jeter des fleurs ni défaut b'i la n'an kun tilala ne b'a fɔ mais ne b'a fɔ kɛnɛ in kan mm. k'i lafɛrɛ e ni musow de bɛ baara kɛ o tɛ fɛ ko nɔgɔn ye ninnu de mara ka di eh, nin mɔdɛli ninnu fila mɔdɛli ninnu mɔdɛli n'anw mɔdɛli tɛ kelen ye ninnu bɛ se ka jinɛ sama k'u bolo k'a kun quoi anw dun bɛ siran ka se k'olu maîtriser e n'olu ka mɔgɔba mɔgɔbaw wele k'u ɲininka i ser'u la nɛgɛnni majigin nɛgɛnni de bɛ adamaden sɔrɔ et puis i b'i ka émission présenter ka ɲɛ i n'i ka eh, technicien m'i ye ka pɛrɛn u kunna hali n'a man d'i ye ne fana tɛ denmisɛnnin ye bilen tu changes de comportement u b'a dɔn k'a fɔ nin ma diya i ye tout de suite u b'a o de ye baara ye mais n fana kelen bɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ. i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ émission n'i y'a ye ampleur bonyana taa ka taa critère ni sariya dɔw de b'a kɔnɔ i n'i ka denmisɛnninya i taara sira min fɛ halisa ko ko image dɔ man ɲi i ye baara bɛɛ jɔ k'o lajɛ pour que o bɛ dilan wa n bɛ fɛ k'a fɔ baara o baara hali n'i b'a dɔn i majigin i majigin i bɛ dɔ ta fara i ta kan je connais tout o tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni fu tɛ.
Hmm.
d'accord merci beaucoup. numéro 66. 66. 71.
71. 35. 35. 69. 69 ne bɛ numéro bɛɛ décrocher. a kɛra heure o heure ye mais n tɛ réseaux sociaux foyi kan. a tɛ ka da foyi kan parce que n tɛ se ka bɛɛ répondre n man kɛnɛ. Hmm. et puis ɲuman tɛ kɛ réseaux sociaux dɔw sanfɛ. Hmm. o y'a nɛgɛ bɔ n na n'o tɛ ko wɛrɛ foyi tɛ. d'accord.
quand même merci beaucoup mhm. et i y'an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu mhm. je sais que mɔgɔ caman ye kunnafoniya ɲuman sɔrɔ nin mhm. émission in kɔni kɔnɔna la u ye conseilw sɔrɔ u ye e yɛrɛ ka vie dɔn dɔɔni après ça mɔgɔ caman b'a dɔn ko jama fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que mɔgɔ caman tun t'olu yɔrɔ ninnu dɔn quoi i yɛrɛ ka kuma kuma la quoi donc merci beaucoup j'espère que n'an ka wele sera i ma siɲɛ wɛrɛ ni ala sɔnna an b'i sɔrɔ parce que e ta in tɛ se ka dan siɲɛ n bɛ taa ta ka na buba ok d'accord donc Alima merci beaucoup merci Eve donc an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo aw bɛ continuer halisa k'aw abonner an ka espacew la an ka chaîne YouTube an ka facebook an ka instagram ani an ka twitter walasa ka emission nataw kɔni sɔrɔ donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ jɛmukan in dɛmɛbaga thé Flecha ani jus Pressea